Moni ndine Jack nkhani ya lero tikubwereranso ku South Africa season ya femicide kapena nditi abuse against women ku South Africa ikadapitirirabe nkhani iyi nnayikambapo mwina zaka ziwiri zapitazo koma pa TikTok and nnayipanga mchizungu nkhani ya Hannah Cornelius ndiye ndikhulupirira sikhala yayitali komabe tatengani chakumwacho ngatinso chodyera chilipo tiyeni ticheze
moni ndiye kubwa moni ndine jack ndiye moni ndine moni moni moni moni uyu ndi hannah cornelius mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 21 hannah amachokera ku banja labwinobwino anali ndi mchimwene wake wang'ono kwa iyeyo mmodzi amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake anali olimbikira sukulu anampatsa malo amaphunzira ku stellenbosch university amaphunzira humanities kumenekoko nde analinso ndi best friend wake mnyamata dzina lake cheslin Anali anthu oti amangogwirizana kwambiri eti sikuti anali pa chibwenzi anali best friend wake basi Cheslin Marsh amayenda limodzi anapezeka kuti chifukwa chonena kuti zimavuta kuyenda pansi kupita ku sukulu chani agogo ake azaka 93 anampasa galimoto anali ndi galimoto yawo golf Volkswagen ya blue nde anamuuza kuti "Ah, ndakula ine sindimayendesa galimoto imangokhala nde iweyo uziyendesa ndiye anampasa nde zimamuphwekerako eti kuti anali ndi choyendera kumapita kuti kumapita ku sukulu kubwerera popanda vuto nde pa 27 may 2017 kunali pate kwina kwake ya azinzawo nde anapeza kuti hannah uja anapita kupateko anakakumanako ndi cheslin anasewerasewera magemu kumenekoko chani magemu a dominoes atamaliza anapezeka kuti cheslin anamuuza hannah kuti ndikuperekeza kwada Ku Stellenbosch ndi koopsa. Nde anayenda limodzi, anaperekezana mpakana anakafika kunyumba kwa Hannah. Nde anapeza kuti anakafikako mochedwa kwambiri. Hannah nkumati, Iii, nde uyende pansi wekha ubwererenso? Kuli bwino ndikutenge pa galimoto yangayi ndikakutule. Cheslin anayesera kuti, Ah, it's okay, ndiyenda. Koma Hannah ananena kuti, Ayi, it's not fair. Iweyo wandiperekeza, ndafika ndili safe, ndikutenga pa galimoto ndikakutule. Nde anavomera kuti, Okay, chabwino. Anamtenga Cheslin uja, anakwera galimoto yawo Golf ija. anayamba kuyendesa kumapita kuti akumperekeza Cheslin nde atafika kumbali ya kwa Cheslin anapeza malo ena ake anangoyimisa kaye galimoto ija kuti kucheza mwazizi wetu basi kumakambakamba nkhani zina pepa anayimisa galimoto anachita parking kumacheza koma chomwe sanaone nchonena kuti pamadutsa anthu ena ake folo azibambo anayidutsa mmene ikuonekera pa cctv right anthu aja anayima kuchewuka nkuwaona nkubwerera kukayizungulira galimoto yawo ija anapeza kuti anachita force open tsegula anali ndi mipeni analowera mgalimoto muja nde anapeza kuti achita hijack galimoto A- pa anthu folo analipo azibambo aja mmodzi basi anatani anachoka anakhala ngati kuti iye amene analozera anthu aja kuti pali galimoto apopo muli anthu basi anthu aja atalowa mgalimoto muja iye anatani anachoka sanapitirire nawo anthu aja anatenga anthu awiri aja anamtenga cheslin uja anamuyika mu buti anthu awiri nkumukhazika hana pakati wina mbali wina mbali inayo khangati ampanikiza pamenepo wina nkumayendesa galimoto nde anamulanda cheslin jacket imene anavala ndi nsapato kumbera komanso anali ndi wallet mu wallet umu munali bank card nde anamuuza kuti tipase pin number ya, ya card yakoyo cheslin uja anapasa pin number koma anapasa pin number yolakwika anthu aja anayendesa galimoto anapita ngati pa filling station pena pake poti panali atm mmodzi anatuluka kupita pa atm paja anakayesera anapezeka kuti chani pin number inali yabodza nde anabwerera mgalimoto muja anauza anzake kuti watipasa pin number yabodza nde anayendesa galimoto ija anapita kutchire kwina kwake ndikumtulutsa mgalimoto cheslin uja kumulowesa mtchire muja cheslin ali ndi chani ali watipasa pin number yabodza nde anatani anatenga miyala kuyamba kummenya mutuwu kumuswa mutuwu anakomoka koma iwo aja ankaona ngati amupha fwa anammenya mutuwu kwambiri eti nkumusiya pompo amati tamupha nkumapitirira bwerera mgalimoto muja fwa wina anatsala ndi hana uja kuti asathawe ulendo naye hana uja anazungulirazungulira kenako anapita ku malo ena ake ngati ku vineyard anamtulutsa hana uja onse anamugwiririra kenako wina anam'baya ndi mpeni pakhosi anam'bwezeresanso mgalimoto anayenda pang'ono ku vineyard komweko nkutulukanso pena anapeza chimwala chomwe anatsekera ngati anavindikirira kaya chiboho chimwala cholemera 40 kgs anatenga mwala uja anamuswera hana mutu kawiri hana anamwalirira pompo anthu aja nkumatani kumapitirira zomwe amapanga anapeza mzimayi wina akuyenda zake anamugwira kumulowetsa mgalimoto muja anayenda anamulandanso bank card anapita anakatenga ndalama yake anapita pa atm anapeza kuti anapezamo anapezamo 3000 rand anapanga withdraw nkupitirira kuyendayenda naye koma uyuyu anangomukankha anamthamangira anamtulutsa mgalimoto wa moyo sanamuphe koma amapitirizabe kusakasaka anthu oti azatani azabera azachita chiwembu mbali inayi anapezeka kuti cheslin uja anadzidzimuka anali asanafe anangokomoka nkuyamba kufuwula kuzikhwakhwalaza pamene paja kupita poti apeze anthu anthu ena anka- atamuona ankafuna kumuthawa amaona ngati ti iyeyo ndiye wamwina wamagangi chani kenako ali iyayi anthu andipanga chipongwe ndinali ndi mzanga sindidziwa kuti apita naye kuti basi nokuimba foni ku polisi cheslin uja anapanga describe galimoto chilichonse hana uja kuti ine sindidziwa kuti hana ali kuti koma chomwe samadziwa nchonena kuti hana anali atampeza kale chifukwa cha pomwe anamtaya anthu anamuona anali kuti wapezeka kale nde anapanga describe anthu onse folo amene anamva- anawapanga attack aja apolisi nde amadziwa kuti oti kusakasaka anthu awa komanso galimoto iyi nde sipanatenge nthawi nanga si anali akupitirizabe kumapanga dziwembu mzimayi uja anam'bera uja nayenso anali atayimba foni kupolisi nkunena nde anadziwa kuti owo anthu ake ali mbali ngati mbali iyi nde analondola konko mpakana anatani anaawonadi galimoto ija anayesera kuthawa anathamangisa koma anapita ku dead end koti kotchingikanso ndi chigeti munali mutatsala awiri okhano tsopano mu galimoto wina kaya anatuluka anali atatsika kale mene apolisi amafika atachoka akuyenda zake Awiriwo anapeza kuti anayesera kuthawa, anawagwira. Atangowagwira sipanatengenso 2 seconds anangofikira kuulula kuti sitinali tokha tinali ndi pali anthu enanso awiri awa zomwe zikuwakhudza. Kuwamanga kunali kumeneko. Chomvetsa chisoni kwambiri chinali choti amangoseka olo kukhotiko ngati kuti apanga zabwino analibe nazo ntchito anthu opanda mzimu zonena kuti azunza munthu apha anthu amene anali mboni yayikulu kwambiri kukhoti anali Cheslin. chifukwa choti nanga si anapita konko koma mmene anamuvulazira mutu anapeza kuti khutu limodzi linasiya kumva anakhala ngati anakhala ndi ulumali osamva mbali imodzi anamvulaza kwambiri koma milandu ikadali mkati amayi ake a hana zinawazunza kwambiri m'maganizo anakanika kukhala ena amanena kuti anachita ngozi anagwera mu nyanja koma amuna awo amanena kuti ayi anadzipha anakaziponya mnyanja chifukwa choti amakanika kupirira kunena kuti kukhala kumaganiza kuti anthu anamupanga mwana wanga izizi nkhaza izizi kumaganiza zoti ma moments omaliza a mwana wawo anali ozunza mmene anazunzikira anthu atatuwa analandira ma life sentence after zonse anapangazo ngakhale ankapanga zokhuwa zopanda nazo ntchito mu 2018 anawapatsa ma life sentence onse atatu uja sanapite nawo anangowalozera galimoto kuti "Eh, galimoto ili mwakuti anampatsa dzaka 22 nde imene ndi nkhani ya hana cornelius ndi zomwe anakumana nazo osalakwa kina kalikonse basi kungokuona basi ngati chisatana basi chiimfa chimzimu cha imfa basi kungokuloza kuti iweyo basi ndikumpanga nkhaza mwana wa eniache olo zomwe anampanga Cheslin. Zinangochitika kuti Chesliniyo sanamwalire, anakhala ndi moyo, koma nayenso bwezi atatani, nayenso bwezi atafa nawo. Imeneyi ndi nkhani ya Hannah Cornelius. Akunena kuti ku South Africa pa tsiku kumaphedwa azimayi 8 dziko lododometsa ndilibe nalo mawu imagine kuti every single day akuti pamaphedwa at least azimayi 8 imeneyi ndi nkhani ya Hannah Cornelius zikomo kwambiri